Nuoro non devet morire. Custas sas paràgulas chi an acumpanzau sa conferèntzia istampa dibàtidu chi custu manzanu Forza Italia at fatu in sa sede de s'Universidade nugoresa pro denuntziare cussa chi an definidu una bardana de su centru-sinistra contra s'istòria e sa cultura nugoresa a pustis de s'aprovatzione de sa leze de riforma de sos entes locales. A s'addòbiu an picadu parte sos cussizeris regionales de Forza Italia Pietro Pittalis e Ugo Cappellacci, Antonello Peru, Luigi Crisponi de sos Riformadores e su deputau europeu Salvatore Cicu chi una paja de dies fachet at fatu aprovare sa motzione chi pertocat s'insularidade de sa Sardigna. Bi fin fintzas amministradores locales che a Peppe Montesu e s'ex presidente de sa Regione Angelo Rojch. Totu sos interventos an sutalineau su dannu mannu chi su centrusinistra e sa Giunta Pigliaru sun fachende a su territoriu de Nùgoro chin su trasferimentu a sa Regione de su Museo Man de su Cussòrtziu Universitàriu e de sa Biblioteca Satta. Su polo culturale nugoresu, su presente e su benidore suo, est istau s'argumentu de unu cunvegnu fatu in Nùgoro dae s'Assòtziu Sardegna Più Meglio in collaboratzione chin s'Assòtziu Idealmente. A s'adòbiu ant partecipau esponentes de su centru-sinistra eletos in Parlamentu e in Cussizu regionale, amministradores locales, dirigentes de sas istitutziones culturales nugoresas, rapresentantes de su mundu de s'economia e de su sociale. Totu sos interventos ant chircau de dare forma a su benidore de su polo culturale de su 'e Nùgoro, a pustis de sas modìficas prevìdias dae sa Leze de riforma de sos Entes Locales, mentovande mescamente su Man, su Cussòrtziu Satta e s'Universidade Nugoresa. Roberto Deriu, reladore de sas normas in Cussizu regionale, at nau chi pro sa Sardigna, a pustis de sa leze, s'aperit un'istajone de traballu novu ca morint sos entes betzos e b'at de ponner fundamentu a cussos novos. Sa punna de s'adòbiu est cussa de favorire una discussione funguda supra sa leze de riforma e sas cunsequèntzias suas in Nùgoro e in su territòriu. Totus ant sutalineau chi sa cultura est una resursa econòmica de primore, chi podet sarbare sa provìntzia de Nùgoro chi dae semper est gherrande chin problemas econòmicos mannos. Deriu tancande su dibàtitu at nau chi custu polo culturale galu no esistit, est de ammaniare, bi cheren sos meledos e sas fainas de totus pro bocare a pizu ideas de profetu. Sos ritardos in sos pacamentos de sos prèmios comunitàrios e sas dificultades pro sas aziendas zootècnicas sun annanghende linna a su focu de sa protesta e sa Coldiretti est semper prus apistichinzada. Pro cussu s'assòtziu agrìculu at iscritu una lìtera a sos prefetos sardos pro sinzalare su chi est capitande in sos sartos de Sardigna. L'at dadu a ischire su presidente de sa Coldiretti Sardigna, Battista Cualbu. Sos ritardos de cust'annu non si fin mai bidos. Sos prèmios comunitàrios, chi li tocan de diritu a agricoltores e allevadores, oramai sun arribados a dechinas de milliones de euro de arretrados e pertocan a belle totu sas aziendas agrìculas. Su mancadu pacamentu est una disgràssia pro s'impresa e galu de prus in unu mamentu de crisi che a custu, iscrivent su presidente Battista Cualbu e su diretore Luca Saba a sos prefetos. Medas de sas aziendas chi mancu in Nadale an bidu unu sisinu de prèmios comunitàrios oramai sun a puntu malu, sighit sa lìtera, in medas an dèpiu fàghere àteros dèpidos e a tassos tropu artos. S'organizatzione nostra at chircadu dae meda de isblocare custa situatzione, ammentat su presidente de sa Coldiretti, ma a dolu mannu fintzas sas ùrtimas promissas fatas dae Agea, dae su Ministeru e dae sa Regione Sardigna chi aien inditau sa data de prima die 'e frevàriu pro su pagamentu, non fin beras. Pro cussu amus iscritu a sos prefetos pro los informare de custa situatzione grave meda e pro lis pedire de intervènnere pro isblocare sos pagamentos, ma semus pessende de manifestare su matessi, at concruiu Battista Cualbu, e in sos caminos, cajonande problemas e, chin dispiachere mannu, mescamente in mamentos de crisi che a custos. Eris, in su Teatru Eliseo de Nùgoro, est andadu in iscena s'ispetàculu L'irresistibile flusso della vita, iscritu e diretu dae su regista Gavino Poddighe e interpretadu dae sa cumpannia Sognatori, cumposta dae sos partecipantes a su laboratòriu teatrale de su centru diurnu delocalizadu de su Dipartimentu de Salude Mentale de Nùgoro. A cumpanzare sos atores est istadu su grupu musicale Blues Mans. Custu ispetàculu, at iscritu in una nota dutor Franco Salvatore Del Rio, psicòlogu responsàbile de su centru, est s'ùrtima tapa de unu percursu artìsticu e terapèuticu cumintzadu s'annu passadu, chi pro mèdiu de su teatru aiat sa punna de traballare pro su benèssere psicofìsicu e s'autonomia de sas pessones chi partècipan, pro mezorare sas capatzidades, sas cumpetèntzias, sa socialidade e s'istima in issos matessi. Sa riabilitatzione pro mèdiu de s'arte terapia, sighit Del Rio, moghet dae sa dipendèntzia pro arribare, passu passu, a livellos de indipendèntzia semper prus artos. Chin s'atividade teatrale, difatis, si intervenit chircande de mudare s'interioridade de sa pessone, chin s'obietivu chi custos cambiamentos si podan bìdere fintzas in su cumportamentu fitianu, mescamente cando an ite bìdere chin sa realtade esterna. Su Nùgoro cras in su cuadrìviu a sas duas e mesa at a jocare chin su Muravera in sa de ses zorronadas de torrada de su campionadu de Serie D. Sos nugoresos, a pustis de su parègiu in Genzano, arribadu a tempus iscàdiu e pro unu rigore, chèrene torrare a bìnchere. No at a èssere una partia fàtzile, a dispetu de sos batòrdighi puntos de diferèntzia intre sas duas formatziones. Su Nùgoro est sestu in classìfica chin trintasete puntos, mentres s'iscuadra sarrabesa est firma a bintiduos. S'obietivu de su Muravera, a pustis de un'aviu difìtzile, est de si sarvare e pro cussu at a arribare a Nùgoro detzisu a non pèrdere. Su Nùgoro duncas depet dare cara, ca sa formatzione òspite at a disponimentu òmines chi podent fàghere sa diferèntzia, dae Mesina a Nurchi, capassos de aprofitare de una difesa irbentiada. S'allenadore Mariotti però at ammaniadu sa gara chin contipizu, custa borta puru at a deper fàghere a mancu de Cappai galu infortunadu, E at a mancare Bagaglini puru, firmadu dae su Zuze Isportivu a pustis de s'espulsione in sa partia de Genzano. A s'andada sa partia fit acabada unu a nudda gràssias a sa rete de Alonzi chi at a chircare de sinzare cras puru. In sa formatzione b'at a èssere Giovanni Tupponi puru in pessu torradu dae su radunu chin sa natzionale Under decheotto.